ala ye fɛn dɔ kɛ hayidara ala m'o kɛ kiraw ye kiraw koyi n b'o daminɛ muhamadu yɛrɛ la o ye belebeleba yɛrɛ k'o ta ala ye fɛn dɔ kɛ hayidara a ma kɛ ala kira ye mɛ i b'i kɔlɔsi o fɔcogo la n ye nin k'i a ma kɛ nin ani ka fisa n'a ye kelen tɛ a fɔ nin ma ko sadi ala ka fusamantiya ala ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ hayidara ye a ye fɛn dɔw k'a ye a ye kira jaw la dɔw kumana u fagara dɔw yɛrɛ ma kuma sɔrɔ u fagara dɔw kumana ko u kuma kɔnɔ kuma bɛɛ fɔ a ma faamu dɔw ka kuma faamuna a ma minɛ dɔw ta minɛna mɛ a kɛra u kɔfɛ san kɛmɛ fila san kɛmɛ saba sera mɔgɔw nana tiɲɛ sigi a ma ko karisa kun ye nin fɔ dɛ a yɛrɛ b'a kalama savants caman bɛ yen ko dɔw fɔ don dɔ la u y'u minɛ k'u don kaso la u dɔw faga san kɛmɛ kɔfɛ mɔgɔw nana u ka tiɲɛ sigi u ma ko karisa delila ka nin fɔ a don na mɔgɔw y'a faga o ma kɛ hayidara ko k'ale bɛ ka sipereman de ko ala mun n'ale ale bɛ fɛ ka min fɔ a y'a bɛɛ fɔ a ye fɛn o fɛn fɔ o fana bɛɛ faamuna mɔgɔ dɔw ka fɔlen tɛ se k'a ka kɔnɔta bɛɛ fɔ ale ala sɔnna ale ye kɔnɔta bɛɛ fɔ mɔgɔ dɔ bɛ i bɛ kuma k'a ban mɔgɔ tɛ foyi faamu i ka kuma na ale ye min fɔ o fana bɛɛ faamuna mɔgɔ dɔ ka kuma bɛ faamu ko an y'a faamu ko an tɛ ala sɔnna hayidara ta bɛɛ minɛna mɔgɔ dɔ ta bɛ minɛ a salen kɔfɛ o tuma na hayidara ta minɛna a yɛrɛ ɲɛna k'a denw kɛ o ɲɛmɔgɔ n'a ka kalanden a yɛrɛ sabali tiɲɛ bɛɛ nana segin a ma o serifukɛ i tun ye nin fɔ serifukɛ i tun ye nin fɔ o tuma na ala m'o kɛ kiraw ye kiraw koyi n b'o daminɛ muhamadu yɛrɛ la o ba de bɛ o fana na parce que seydina ali gosira sunkalo su tan ni kɔnɔntɔnnan de la Hayidara bangena mugannan na Seydina Ali sara mugan ni kelennan na ɔ ne yɛrɛ bɛ filozofi min sɔrɔ la dɔrɔn a kun kan ka bugɔ don min na a kun kan ka sa o don de mɛ o kuma papiyew lajɛ fɔlɔ ka aranpilasan dɔn n'a sɔrɔla mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka na a nana ye k'o bɛnna le 20 dɔrɔn mɛlɛkɛ ye papiye filɛ o y'o fɔ ala ɲɛna ala ko bon a bɛ se ka taa le 21 ale fa bamadani den
bamadani den an ka foli ni waleɲumandɔn an b'o ta k'o ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sɔgɔlen don bamadani den paji la ka bɛn ni ni kuma in ye spécial 12 mai kadiri kɔnɔna la n'o ye an karamɔgɔ sherif usman madani haidara ale ka anniversaire ye ɲinanta in n'o bɛ bɛn a san bi wɔɔrɔ ni wolonwulanan sɔrɔli ma bamadani den paji y'a kanu k'o laɲɛnamaya

assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an bɛ an balima lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo aw fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ sisan bamadani den ale paji kan a ka youtube ni facebook ni a ka sɔrɔ siraw bɛɛ bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo

ka an ka dɔnta dɔ fɔ walima ka an ka fɔta dɔ fɔ walima ka an ka miirina dɔ fɔ cherif ousmane madani haidara kan min bɛ se ka kɛ kumada ye anw yɛrɛ bolo ani ka kɛ bɔda ye an bolo o kama cherif ousmane madani haidara ale bangena le 12 mai 1955 a bɛ san caman bɔ bi ni o waatiw sera jɛkulu min kelen b'u yɛrɛ ye haidara nɔfɛ minnu kɛlen bɛ k'a labato n'a fɔ a ma ko a ka kalandenw olu ma sɔn o don in ka kɛ don gansan ye ka tɛmɛ k'o ta alahu taala yɛrɛ ka kumakan na kuranɛ kɔnɔ wa zakirhum bi ayamillah suratul haji la ala ko ko ka mɔgɔw hakili jigin ala ka donw na ala ka donw ye don jumɛn ye dɔgɔkun ye tile wolonfila ye ala de y'a don bɛɛ dan o kɔrɔ k'a daminɛ tɛnɛn ka taa bila juma na a bɛɛ ye ala ta ye ala de ye tɛnɛn da tarata fo ka taa se kari ma i y'a fɔ fɔcogo kan o kan na i y'a fɔ fɔcogo fɛn o fɛn na don ye ala ta ye dɔgɔkun ye ala ta ye kalo ye ala ta ye san bɛɛ ye ala ka san ye bali u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kɔnɔ nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan fɔ nin ma ko waati le temps waati yɛrɛ de ye ala ta ye wa ala yɛrɛ tɔgɔ dɔ de fana ye ko waati ale de bɛ kow bɛɛ jɛya ɛɛ ni si dir'i ma kow bɛ jɛya dɛrɛ kɔrɔ waati ye ala tɔgɔ dɔ ye fo ntalentigiw b'a kɛ k'a fɔ ala tɔgɔ filanan de ye waati ye waati de bɛ kow jɛya waati yɛrɛ ye kow la belebeleba ye nka ni ala ko k'a ka donba o donw bɛɛ ala ta ye mais donw kɔnɔna ko la ko dɔ bɛ kɛ ko dɔ kɔnɔ o ko in bɛ bonya sɔrɔ ni o don ye don bɛ se ka valeur sɔrɔ ni o ye nka tafsirikɛlaw caman ko ko ala ka donw walima n'i y'a bɔ tafsiri kɔnɔ ka na ni hali an yɛrɛ fɛ farafinna parce que o de ye kuma yɛrɛ nafa ye ni mɔgɔ bɛ kuma i bɛ kuma i ka milieu de kɔnɔna na olu bɛ min faamu parce que ala taala ko wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ko ma kira mɔgɔ si ci fo n ka a ci n'a ka mɔgɔw ka kan de kɔrɔ mɔgɔw bɛ ko faamuya cogoya min na u ka kan na u bɛ misaliyaw di cogo min na u ka kanw na u bɛ kow kɔrɔw faamu cogoya min na o tuma na o de kɔrɔ ko lisanul qaumi kɔrɔ de ko aw yɛrɛ fɛ a bɛ kow ye ye cogoya min na o de y'a ka kan ye kira bɛ kuma n'a ka réalité de a bɛ kuma n'a ka culture de kira o kira a bɛ kuma n'a ka réalité de o kama anw fɛ n'a fɔra adamaden ka don jeliw b'a fɔ ten ko mɔgɔ bange don o ye donba dɔ y'i bolo o y'i ka don dɔ ye n'i ye cɛ ye i bɛ sigi nɛgɛ kɔrɔ don min na o y'i ka donba dɔ ye i bɛ furu kɛ don min na o y'i ka don dɔ ye ani i bɛ segin ala ma don min na o y'i ka don dɔ ye ala yɛrɛ bɛ o kuma laban in sɛbɛntiya kuranɛ kɔnɔ wattaku yawman turjauna fihi ila allah ko a ye siran don de ɲɛ a bɛ segin ka taa ala ma don min na o ye i segin don ja o ni don tɔw tɛ kelen ye o donba dɔ ye ala ko k'i k'a don jɔrɔ dɛrɛ nabilahi zakari yahaya alayhi salam ka na se nabilahi isa ma o kumana waati kan zakariya ala de y'a fɔ ale ma ko salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yab'asu hayyan yab'asu hayyan ko ala ka kisi b'a kan don min na a bangena don min na a bɛna sa ani a bɛna wuli don min na lahara don ala ye don kɛ donba saba ye hadamaden bangedon ni sadon ni kunundon k'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ

ɔ nin ye olu ka yɔrɔ réalité ye ala kumana ne ka kɛ ni o ye nka nin saba bɛɛ bɛ ne ka kuma kɔnɔna na fo n'a bɔra lahara ko in na parce que o ye nabi ɲuman ye o ye révélation ye mais anw fɛ hadamaden bangedon o don ko dɔw bɛ kɛ i somɔgɔw fɛ ala foliw la ni laadaw ni sarakabɔw la o ye laada yɛrɛ kɔnɔna ye k'a fɔ an ye den sɔrɔ denkundi ye kɔrɔlen ye silamɛya ma na ni o ye o y'a sɔrɔ la mɔgɔw b'a dɔn hadamaden wolodon hali bamanan yɛrɛ kɔnɔna na a jiriw b'a d'a ma bamanan kɔnɔna mɔgɔw wolodon a kan ka saraka minnu kan ka bɔ a ye mɔgɔ yɛrɛ wolodon ka hala k'a ka ɲɛɲini k'a ka ɲɛtaa sigi kɔfɛ ni masakɛ don ni fɛn min don a bɛ kɛ nin o bɛ dɔn mɔgɔ wolodon fɛ o de kama dɔw kun b'a dogo kɛlɛ kɛlɛ parce que jugulamɔgɔ man'a dɔn a bɛ se ka i ka latigɛw sumaya ala fɛ hadamaden u bɛ seliji don minnu na olu tɛ kɛ kalo bɛɛ la a dɔnbagaw de bɛ yen nɔ u bɛ dolo de lajɛ dolo dɔw de mana bange u b'a fɔ n'an ye selijili kɛ nin na den minnu bɛ bange den minnu bɛ se ka seliji nin kalo in kɔnɔna na olu denw bɛ se ka kɛ cɛ ye u bɛ si sɔrɔ waati dɔ kun t'a la dɔrɔn k'a fɔ ko nin kalo nin kalo nin a de jate de bɛ kɛ dɔnni kɔnɔna na dolotigiw fɛ k'a lajɛ ni dolo in bɔra bolokoli bɛ se ka kɛ nin kalo in na an b'a kɛ nin kalo tile hakɛ in na n'o kɛra a ni tiɲɛ bɛ dɔgɔya denw bɛ sabati ni kɔɲɔ fana bɛ kɛ kɔɲɔ fana jateminɛ de ne ma o kɔrɔman bɛɛ dɔn siya dɔ b'an fɛ b'a ko banambakaw banambakaw ka kɔɲɔ kɛ kalo kelen t'a la hali don kelen t'a la k'a fɔ ko a bɛ kɛ alamisa yɛrɛ a ka ca la tuma dɔ a bɛ kɛ araba a bɛ se ka kɛ alamisa yɛrɛ mais u ka cɛkɔrɔbaw bɛ dolo ni jateminɛw de kɛ k'a fɔ nin kalo in na alamisa fɔlɔ araba fɔlɔ araba filanan araba laban ou bien alamisa fɔlɔ u bɛ jatew kɛ n'a ye k'a fɔ ni kɔɲɔ minnu kɛra nin na a kɔɲɔw bɛ si sɔrɔ denw bɛ sɔrɔ a furu kɔnɔna na o tun ye dɔnni de ye ɔ hadamaden yɛrɛ sa don o fana y'a dama ko wɛrɛ ye o tuma na ala ko ko wa dakirhum bi ayamillah ko ka jɔn hakili jigi ala ka donw na ɔ a ye nabi ɲumanw min don nabi ɲumanw da a n'a yɛrɛ min fɔ nabi ɲuman ma o ye don saba ye o tuma na seyid usumana madani hayidara walima mɔgɔbaw bangedon ye o don dɔ ye ala kira salali wasalama bangedon ɲinina k'a dɔn ɔ ala yɛrɛ ye lamaga dɔw kɛ ka ko dɔw kɛ ka kɛ ni ko ala kira bangena ko dɔw kɛra ala fɛ minnu tɛ nature ye ka kɔrɔ minnu tɛ ko cogoya ye ka kɔrɔ olu kɛra a dɔnna k'a fɔ ko ko dɔ kɛra o kama ni o sera ka kɛ ni ala ka kuma n bɛ fɛ ka min fɔ kuma in kun ye dɔrɔn k'a dɔn nin ko in ye dalilu bɛ a la wala ni dalilu tɛ a la haramu tɛ bida tɛ mais an b'a fɔ n ko sunna de don min ni tayɔrɔ bɛ a la k'a fɔ ko ala yɛrɛ de ko ten kuranɛ kɔnɔ ko ka hakili jigi kɛ ala ka donw na a dun ye don saba de fɔ sa bangedon ni sadon ni kunundon ko jɔn kan ka miiri a la kɔrɔ ko ni dɔ bɛ kuma in kɔnɔna na min ka bon kosɛbɛ ɔ mɔgɔ bɛ bange dati dɔ de kɔnɔ ɔ nka ni mɔgɔ min bonyana don bɛ bonya ni a kɔnɔko de n y'a fɔ dɔgɔkun bɛɛ y'ala ta ye kalo bɛɛ y'ala ta ye mais ni ko min kɛra ka bɛn kalo tile hakɛ min ma o kalo in n'o tile hakɛ in bɛ bonya ni o ko de an fɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na sherif usumana madani hayidara ala kira mɔden don o dɔrɔn tɛ a y'a ka mɔdenya a y'a confirmer ni a ka baara ni a ka jogo ye cɛbaw don cɛba minnu man ka tunu u man ka tunu kɛrɛnkɛrɛn ma mɔgɔw ɲɛna u bangena mɔgɔ minnu ɲɛna kɔrɔ ni mɔgɔ minnu ye tile kelen kɛ olu de kan ka u ka idéologie ka se ka o réserver minnu ma u ye olu bɛ se k'u tɔnɔ bɔ cogo min na bi n tɛna kuma janya kosɛbɛ hayidara yɛrɛ ka biographie kan n'o de ye a bɛnbaw ni a fɛngɛ ninnu o bɛ fɔ fɛn caman b'a dɔn a tɛmɛna sira caman fɛ karamɔgɔ caman ye fɛn fɔ o kan n tɛna kuma hali a ka eh, mujizaw fana kan walima a ka karamaw kan ala ye karama minnu k'a ye o fana y'a dama walanda de ne bolo wa n y'a ye karamɔgɔ caman fana kumana o fɛn ninnu kan ne bɛ fɛ ka kuma min kan nin video nin na nin sen in na o de ye serifu usumani madani hayidara a ka sirifiya sirifu bɛ yen sirifiya fana bɛ yen wala a ka sirifiya mhm. parce que ne ko sirifiya sirifiya ye lahala dɔ de ye état dɔ de don cogoya dɔ de don a cogoya in kodɔnnaw bɛ a dɔnna mɔgɔ la mm. ka sɔrɔ la hali n'a sɔrɔ i ka silisila t'u bolo sirifiw dɔnna ni rɔli dɔ de ye mhm. bali kira yɛrɛ ye ko dɔ de kalifa o la an bɛ sɔrɔ ka na don n bɛ fɛ ka min fɔ sisan miniti damadɔ kɔnɔ ɛɛ serifu usumani madani hayidara ne bɛ to k'a fɔ n ka kumakanw na mm. n ko hayidara ye kuranɛ ayaw tafsiri de mhm. ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya de bɛ kuranɛ aya dɔw o kɔrɔ jɛlen bɛ ka tɛmɛ min bɛ gafe yɛrɛ kɔnɔ kuranɛ ayaw bɛ yen nɔ dɔw ko nin ye banisiralakaw nin kan bɛ banisiralakaw ma dɔw b'a fɔ nin ye makan kafiriw ko ye nin ye kira n'a ka sabaw ko ye walima nin ye nasiku ni mansuku ni aya in nin tusera nin aya in nin ma tuse o tuma na olu bɛ tafsiriw kɔnɔna na tafsirikɛlaw b'u débrouiller la ka fɛn caman fɔ a la mais ne yɛrɛ bɛ hayidara de filɛ hayidara ka ko bɛ ka kɛ kɛcogo min na dɔrɔn n b'a dɔn o la ni kuranɛ aya in kɔrɔ de ye nin ale ka ɲɛnamaya bɛ kuranɛ aya de kɔrɔ fɔ a dɔ ye ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ inna allaha istafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin zuriyatan ba'duha min ba'din wallahu samiun alim ala ko ko ala ye adama kɛrɛnkɛrɛn de ani nuhu mhm. ani ibrahima bɔnnaw mhm. ani imrana bɔnnaw ibrahima bɔnnaw olu de ye eh, arabuw ye mhm. arabu parce que ibrahima den de ye ismaila a taara ismaila de n'a ba sigi o kuma na arabuw bɔra adnan na ka eh, hashimi eh, kuresiw b'olu la ka hashimilakaw b'olu la ka alakira mɔkɛ bɔ hashim na n'o ye abdulmutalib ye ka abdulahi bɔ o la ka alakira yɛrɛ b'o la alakira delila k'a fɔ hadisa dɔ kɔnɔ a ko ala ye ɲɛnamaya la a ye nabiɲumanw lajɛ ka ibrahima suganti ka ibrahima denw ka ca dɛ parce que isaka b'a la eh, fɛn b'a la ibrahima ye denkɛ cɛ tan ni kɔ de sɔrɔ caman to de don ibrahima denkɛ cɛ tan ni kɔ mais fila de kɛra nabi ɲuman ye denkɛ cɛ tan ibrahima ye o sɔrɔ fila de kɛra nabi ɲuman ye o tuma na eh, na min kɛra nabi ɲuman ye o kɛra ismail ani ishak ɔ a den fila bɛɛ kɛra nabi ɲuman ye mɛ ala ye labanna ka isaka ismaɛl de suganti ka adinan bɔ o la adinan ni denw fana na a ye arabuw bɔ adinan de la arabuw cɛla fana a ye kuresiw ka fami de suganti arabu la kuresiw cɛ la fami dɔ fana bɛ o kɔnɔ u b'a fɔ ma ko hasim o kɔrɔ kuresi bɛɛ tɛ hasimilaka ye mɛ hasimilaka bɛɛ ye kuresi ye a ye hasim sugandi olu la hasim fana bɔnnaw la a ye abudulmutalibi ta abudulmutalibi ye denkɛ cɛ tan ni fila sɔrɔ ani musomanw cɛ tan ni fila a y'o de sɔrɔ n'ala kira mɔkɛ ye mɛ a ka den laban o de kɛra eh, abudulahi ye a ye abudulahi de kɛrɛnkɛrɛn o tuma abdulayi ye denkɛ kelen pe de sɔrɔ o de kɛra muhamadu ye ala kira ko ana khiyarun min khiyarin ne ye sugandilen de ye ka bɔ sugandilenw na ala ye tɛntɛli de kɛ kɔrɔ ale ye ɲɛmisɛn de ye k'a tɛntɛ k'a tɛntɛ k'a tɛntɛ ni tɛmɛ min dɔgɔyara ɲɛ bonyana a bɛ misimani wɛrɛ ta kisɛ bɛɛ binna kisɛ kelen min tɔgɔ de ye muhamadu ye ɔ o bɔra ibrahima de la zifuw olu bɔra imrana la n'o ye mariama fa de tɔgɔ ye ko imrana ɔ ale fa de ye imrana ye ale den de ye isa ye o tuma na zifuw fan caman bɔra o siraw fana fɛ olu ka sira fɛ ala ko n ye ninnu suganti bɛɛ kan o tuma na seyid usumana madani hayidara bɔra olu de la a dira ala ma ala y'a minɛ parce que ala b'a fɔ ne ala ti ɲuman tiɲɛ ne ala ti ɲuman tiɲɛ o ye ala ka kumakan ye kuranɛ yɔrɔ caman innallaha la yudi'u ajral muhsinin ni fɛn di ala ma ala b'a minɛ ko dɔw kɛra tariku kɔnɔna na mɔgɔw n'i y'a fɔ mɔgɔw b'a filɛ de k'a kɛ dɔrɔn ko ko tɛmɛnen ibrahima de y'a layidu ta ala ye ko n'ala ye denkɛ d'ale ma don o don a b'a faga ala ye ala ye den min d'a ma o kɛra isimayɛla ye a ye isimayɛla da k'a b'a kan tigɛ isimayɛla sɔnna ibrahima sɔnna muso fana sɔnna o de ye sitanɛ bon yɔrɔ saba bɛɛ sitanɛ taara k'a bɛ taa nin fɛn o fɛn kun tiɲɛ o ye sitanɛ bon ala ko ko ibrahima i ye tiɲɛ fɔ i ye layidu dafa n yafara i ma den nin to yen nɔ i k'a ji bɔ n y'a kunmabɔ ni sagajigi ye ja hali si ibrahima tɛ ja ja ni mɔgɔ ye den ni ala ma hali sini ala b'a minɛ et puis a bɛ den kɛ kabako mɔgɔ ye ala ko eh, aya in kɔnɔna na eh, nin aya in na ala b'a fɔ yɔrɔ min na a b'a a b'a a ko wa nudiyan ya ibrahim kad sadakta ruya inna kadhalika najzil muhsinin ala ibrahima a welela k'a fɔ ibrahima e ye kumaw tiɲɛtigiya sogo min dar'i la i y'a tiɲɛtigiya i yɛrɛ dalakan min fɔ sogo de nana i hakili jigin o la mɛ i ye sogo in minɛ tiɲɛ ye ka tila ko k'i bɛ dalakan in dafa wa ne ala bɛ ɲumankɛlaw sara tan de o tuma na n ye den nin kunmabɔ ni saga ye wa e ni den nin bɔnnaw n bɛ aw to diɲɛ ye sari diɲɛ bɛ e bɔnnaw ko ma kunkan tɛ tunun fiyewu ɔ ala ye nin fɔ mɛ mɔgɔw b'a filɛ n'a fɔ ala kan bɛ ibrahima ni a denkɛ dɔrɔn de ma u bɔnnaw bɛɛ kɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ ye i den di ala ma ou bien k'i yɛrɛ di ala ma ala b'a minɛ a b'a falen o bɛ yen nɔ o kɔfɛ eh, imrana muso n ye min fɔ mariyama isa ba mari ale ba de tɔgɔ ko imrana imrana eh, a ba tɔgɔ i eh, b'a ko imrana muso kuranɛ m'a tɔgɔ fɔ mɛ a fa de imrana ye imrana fana tun ye nabi ɲuman de hali kuranɛ sura filanan sura trois u b'a ko suratu ali imrana o kɔrɔ la famille d'Imran Imrana ka kɔrɛ o ye Imrana muso de garisigɛlen ye kɔnɔ na a ko ala ne garisigɛla nka ni den in jiginna ne n'a kɛra cɛ ye n b'a di e ala ma kɔrɔ n b'a di misiri ma a bɛ kɛ misiri ka serviteur ye a bɛ kɛ baarakɛla ye misiri la n'o y'u ka o don alabato yɔrɔ ye mɛ ale nana jigin den kɛra muso ye a ko cogo di a ko rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fatakabbal minni innaka anta samiul alim a ko ala den min bɛ ne kɔnɔ n y'a layidu ta ka n dafalen k'a fɔ n bɛna den in kɛ kanabila fɛn ye k'a di e ma kɔrɔ ne mana bange ka ban dɔrɔn n b'a lamɔ de n'a sera nafa dun ye ne tɛn'a nafa dun n b'a ta n b'a di e ala ma o de kɔrɔ ko k'a kɛ muhariru ye o de kɔrɔ ka den kanabila o kuma na k'a to e ka sira kan n tɛna a tɔnɔ dun n tɛna n sɛmɛ a la foyi foyi la a ka sɔrɔ ka ko fatakabbal minni ala n bɛ fɛ n ye o nina min k'i la kabini a ma kɛ n bɛ fɛ i ka den nin minɛ dɛ i kana n ka bonya lasegin wala bonya bɛ masegin mɛ bonya tɛ lasegin ala ne ye bonya min k'i ye kan'a lasegin i k'a dɔn e ala de dɔnni masa ye e de mɛnni masa ye kuranɛ ko falamma wada'atiha tuma min na muso in nana jigin den kɛra ɛɛ muso ye bɔn ale dun hakili la ko cɛ de don den kɛra muso ye a a ye mun fɔ kalat muso ko rabbi inni wada'atuha unsa wallahu a'lam bima wada'at walaysa zakaru kal unsa ɛ a ko ala ne kɔni jiginna n ye n yɛrɛ sɔrɔ alhamdulillah nka den kɛra muso ye dɛ ala ko n b'a dɔn ne de y'a d'i ma depuis e b'a fɔ tuma min na ne y'a dɔn muso de don ne b'a dɔn mɛ muso in ko ko ala ko cɛ ni muso tɛ kelen dɛ a kun bɛ fɔ hakilina min na i bɛna silamɛya ka fɛngɛ dɔ ye ko a fɔ ma ko le rôle de l'islam ɛɛ dans la libération de la femme kɔrɔ silamɛya jɔyɔrɔ musow ka kanabila la musow ka hɔrɔnya la arabu ko ko tahariru asarul islam fi tahariri almarati alwasaniya silamɛya ka jɔyɔrɔ musow ka kannabila la droit de vie silamɛya de y'o accordé muso yɛrɛ ye fɔlɔ sariya ka balo silamɛya d'o accordé a ka se ka don batokɛyɔrɔw la a kana ala ka jɔn bali ka don ala ka sow kɔnɔna na o ye kuranaya de la tamnau ima alahi masajid alahi a kana ala ka jɔnmusow bali k'u tɛ don ala ka so kɔnɔ jifuw fɛ muso kun b'olu bolo cogo min na ko muso ye nɔgɔ de ye muso ye nɔgɔ de muso mana hali ka fini min ko e tɛ o tɛ se ka seri ni muso ye fini ko a tɛ seri ni muso donna règle la a bɛ hakɛ to ni so ye fila ye cɛ bɛ taa si kɔnɔna na muso bɛ si véranda kɔrɔ mais muso bɛ taa kɔnɔna na a tɛ si so kelen kɔnɔ fo chambre kelen kɔnɔ surtout ka da gilan kelen kan hali a ka ji bɛ bɔ jiminnan bɛ bɔ a ti min foroba jifilen na a ti min foroba filen na a ti tobili kɛ a wagati la u b'a fɔ ko n'a tobili k'a ka tobili yɛrɛ tɛ mɔ k'a nɔgɔlen don mɔgɔ nɔgɔlen ka tobili kɔrɔ ko a ti a ti tobili kɛ mɔgɔ si t'a ka dumuni kɛ a kelen de b'a ka tobili nin kɛ ɛɛ ni ni k'a dun a ti bɔ ka taa yɔrɔ si ala bato ko kɔni tɛ ka don misiri kɔni kɔnɔ n'a ni wulu bɛɛ donna wulu u bɛ wulu latɛmɛ mais u bɛ muso lasegin yɔrɔ ni wulu donna an ka misiri kɔnɔ bi u b'a gɛn cogo min na dɛ muso de tun bɛ gɛn ka wulu latɛmɛ jifuw bolo bon nin ko k'a bɛ den di ala ma ni nin hakilina bɛ olu ka mɔgɔw la den kɛra muso ye aa ko ala ne kɔni y'a kun b'a di i ma ala ninnu muso ko ma nɔgɔ an ka mɔgɔw bolo dɛ nka komi n y'a fɔ n b'a di n'u sɔnna a la o misiri fana eh, kɔlɔsibagaw de bɛ a la n'u sɔnna a la o de don a ko wa inni samaituha mariyamu ala den nin y'a bange n y'a tɔgɔ da ko mariyamu wa inni uizuha bika wa zuriyataha mina shaitan rajim ala n bɛ tanga ɲini i fɛ ka den kalifa i la i ka den kɔlɔsi a n'a bɔnnaw ka bɔ sitanɛ eh, faralabonta tɔɔrɔ ma kuranɛ ye mun fɔ ko fatakabalaha rabuha bikabulin hasanin muso ye nin dalakan min fɔ malgré den kɛra muso ye ale yɛrɛ jigi tigɛra nka a tora a kan kan a n'a ka musoya bɛɛ ala ko ko fatakabalaha rabuha amma ala ye a ka kalifa nin minɛ bikabulin hasanin ni minɛ cogo ɲuman yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ni wasa ni bonya yɛrɛ wa anbatatiha nabatan hasana n'i y'a lamɔ lamɔcogo la ka den nin bugun buguncogo ɲuman na wa kafalaha zakariya zakariya de ye den nin lamɔ hmm. zakariya ale tun ye kira de ye ale den de ye yahaya u b'a fɔ yahaya ma ko jean baptiste o kɔrɔ zakariya ka kɔrɔ ni mara a ka denya yɛrɛ bɛ se mariyamu ma o kɔrɔ mariyamu lamɔna zakariya de bolo

a ko ko nin ala ka ko de mɛ ala ye kabako min kɛ den na parce que ba y'a di ala ma malgré muso don zakariya min ye kira ye a bɛ don mariyama kan ka yiriden dɔ sɔrɔ a bolo min tɛ yan yiriden ye wa o tile yiriden fana tɛ a bɛ se ka taa mangoro sɔrɔ a bolo heure dɔ la min tɛ mangoro ko kuma yɛrɛ tɛ u ka dugu fan si fɛ a bɛ taa mangoro balamɔ sɔrɔ a mɔnen a bɛ taa pɔmu sɔrɔ a bolo k'a sɔrɔ pɔmu yɛrɛ tɛ sɛnɛ a tɛ feere u ka sugu fan si fɛ a bɛ t'o sɔrɔ a bolo nin kuranɛ de koyi ko a ko mariama ma ko e ye nin bɔ min ko mariama ko qalat huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yashau bighairi hisabin suratu ali imran sura 3 verset 37 a ko ko nin bɔra ala de yɔrɔ i k'a dɔn ala bɛ mɔgɔ de sɔn ni mɔgɔ min y'a diya ka sɔrɔ a m'i fɛsɛfɛsɛ muso bakɔrɔ de ye musomannin dɔ di ala ma tuguni ala y'a minɛ de mɛ ale tun b'a fɛ ka musoman cɛman min sɔrɔ ala ye a denmuso yɛrɛ kɛ kabako muso ye fɔlɔ ka tila ka ale ka laɲini bɔ a la n'o kɛra isa ye sisan isa de bɔra mariama de nana kɛ isa de a ye mariama sɔrɔ isa sɔrɔ ka sɔrɔ la a bɛ hakɛ to a ni cɛ tɛ o tuma na a dira ala ma ala y'a minɛ o tɛ fila ye ala kira mɔkɛ abudulmutalib bɛ ka eh, zamzamu kɔlɔn yɔrɔ ɲini waati min na o y'a sɔrɔ denkɛnin kelen de tun b'a bolo u b'a fɔ ma ko sebatul hamdi kuresiw yɛrɛ tun bɛ yɛlɛ a la parce que ale sugora de zamzamu kɔlɔn gerenna de zamzamu kɔlɔn kelen kelen in gerenna ka san kɛmɛ fila ni kɔ kɛ mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ fan kelen min na a firila de k'a geren k'a ni dugukolo kɛɲɛ alikaba dafɛ mɔgɔ si t'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ balo o don na olu t'a dɔn k'a bɛ fan kelen yɛrɛ min fɛ mɛ nin nana hami n'a ye ala nana yira o b'a sɔrɔ ale de tun bɛ hijidenw ka kunda ji ta kulu ni eh, fɛnkɛw na ka n'a di hijidenw ma a nana hami k'a fɔ yan tɛ jima yɔrɔ ye ale bɛ taa ji ta yɔrɔ min na yɔrɔ ka jan ale se ka na ni ji ɲɛnama mɔgɔ nata dun ka ca o y'a sɔrɔ kira ma bange fɔlɔ hali a fa ma bange ɔ ala a y'ala deli ala ka se ka an ye zamzamu ko kuma in mɛn a mɛnna ko a bɛ tun bɛ yan da fɛ ko kabako ji don mɛ ala a bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ yira n na don dɔ la sufɛ ala ye a fan yira a la k'a fɔ alikaba seleke nin na nin panye hakɛ in i bɛ t'a sen a wulila dɔrɔn a y'a denkɛnin kelen wuli a taara a sen u ye min k'a la ka ca ni kalo ye mɔgɔw bɛ tɛmɛ a la ka yɛlɛ paseke makan ye gabakurun jamana de ye fara jamana na senni man nɔgɔ mɔgɔw bɛ yɛlɛ a la a ko ala n'i ye nin ji nin bɔ ne ye bange ne ye don o don n bɛ n den dɔ faga i ye ne denkɛ cɛ tan sɔrɔ ji nana bange a ye après a nana denkɛ cɛ tan sɔrɔ a ye tirage de kɛ sisan a bɛna kɛ jɔn ye komi a m'a fɔ ko tannan ko ne ye cɛ tan sɔrɔ n bɛ kelen d'i ma a nana denkɛ cɛ tan ni fila sɔrɔ aa a ko u nana hakili jigin a ka layidu la a ko tiɲɛ don sugo nana d'a la k'i delila ka fɛn dɔ fɔ ala ɲɛna dɛ ala bɛ ɲina e bɛ ɲina ala ti ɲina dɛ a ko tiɲɛ don a ko o don karamɔgɔ ma k'an b'a kɛ cogo di a ko e ma ye den jumɛn tɔgɔ fɔ a ko n ma den tɔgɔ fɔ i ye den jolinan fɔ a ko n ma den hakɛ fɔ n ko n ye tan kɔni sɔrɔ n bɛ kelen di ala ma a sisan i b'a kɛ cogo di i bɛ kala dɔ fili ka den bɛɛ tɔgɔ ta i bɛ nana ye k'a fɔ ko bɛɛ ka kala dɔ tigɛ o la u bɛ na kala kala da o kuma na a bɛ kala gosi kɛ u bɛ kala kɛ foroko kɔnɔ k'a lamaga mɔgɔ dɔ b'a bolo don parce que bɛɛ b'i ka kala yelen dɔn kala ninnu si tɛ suguya kelen bɛɛ b'i ta yelen dɔn mais a ma kɛ min na n'a bila foroko kɔnɔ u b'a konko bɛɛ bɛ dɔ bɛ n'i tɛgɛ don ka bɔ ni n'a bɔra ni kala min ye sisan n'o ye mɔgɔ min ta ye o tigi bɛ faga tɛgɛ nana don tɛgɛ bɔra a bɔra ni abudulahi ye ala kira fa ee cɛkɔrɔbaw ko ko nin tɛ se ka faga nin dagabana den ye an ɲɛ bɛ dolo dɔ la nin na nin dennin cɛ ɲi kuma tɛ fɛ an ka ala deli tuguni n'a bɛ se k'a kunmabɔ u y'u tɛgɛ don tuguni k'a k'a bil'a la k'a ɲagami tuguni den bɛɛ jɛnna n'a ye parce que hali a kɔrɔkɛw yɛrɛ t'a fɛ ale ka sa quoi mais mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ di fo tirage de ka bɔ n'i ye u y'a yuguyugu tuguni k'u tɛgɛ don abudulayi bɔra tuguni u y'a bila tuguni k'a yuguyugu k'a lamaga lamaga k'a kongo k'a kongo k'a tɛgɛ don ka bɔ na abudulayi bɔra a ko ko nin ala ka kɛlen ko a sera dan na mɔgɔw k'an k'a lajɛ an k'a kunmabɔ u k'a ma k'a bɛ kunmabɔ cogo di ko i bɛ ɲɔgɔmɛ tan da ka kala abudulayi da abudulayi ka kala ani ɲɔgɔmɛ tan k'o bila foroko kɔnɔ k'o lamaga u b'u tɛgɛ don ni ala sɔnna kala bɛ bɔ ni ɲɔgɔmɛ ye u y'a tan da ka ko nin ye ɲɔgɔmɛ tan ka kala ye ni abudulayi ka kala u y'a kucukucu k'u tɛgɛ don a bɔra ni abudulayi ye u seginna ka to ko ko i b'a kɛ mugan ye u ye mugan kala tigɛ k'a fɔ mugan ye ɲɔgɔmɛ ka kala ɲɔgɔmɛ mugan abudulayi ka kala filɛ abudulayi bɔra u ye bi saba far'a kan bi naani fo kɛmɛ na de ɲɔgɔmɛ bɔra ɔ o sɔrɔ k'o faga k'o di bɛɛ ma hali sogow y'a sɔrɔ k'a dun hali waraw minnu bɛ kungo kɔnɔ dugaw dugaw bɛɛ jiginna kungo kɔnɔ de ka sogo dun sogo dunna ka fa ɔ ala kira bɔra o cɛ in de la mɔkɛ fana y'a den kelen nin di a den bɛɛ la mandi de di ala ma ala y'a kunmabɔ ni ɲɔgɔmɛ kɛmɛ ka tila ka a ka dili fana minɛ ni kira laban bɔli ala do kira muhamadu nin tɛ saba ye o tuma an bɛ wasa don nin saba la mais mɔgɔ bɛ nin bɛɛ ala kɛra ni fɛngɛ ninnu ye de mais kana dɔn ko bi ni mɔgɔ jɔra hali sini k'a den ni ala ma hali sini ala bɛ den nin minɛ nabiɲumaya banna tɛ kɛ nabiɲuma ye mais a bɛ kɛ influent ye dɛ diɲɛ b'a ko fɔ a mana kɛ sira o sira kan situ n'a kɛ ne y'a di ala mɔgɔ de y'a di o den kɔni diɲɛ bɛ tɔgɔ siɲɛ ma mɔgɔw bolo ko nin ye ibrahima de ye mɔgɔw bolo nin ye abudulayi de ye mɔgɔw bolo ko ɛɛ nin ye imrana de ye ba madani de nana dafalen ala ye dentanya den dɔ fatuli kɔfɛ waati jan dentanya kɔfɛ ko n'ala ye den d'ale ma k'a b'a di ala ma o nana kɛ cɛmannin kelen min ye a y'o de ta k'o de di ala ma ala fana y'a minɛ ba madani sɔnna muso fana jɛnna n'a ye den t'an bolo nin kelennin ka tila k'o fana bila ka taa nin cogoya nin la a ko n cɛ n b'i kɔ mɔgɔ fila ma sɔn den fana sɔnna ka to a bangebaaw kɔ malikere o sira in kan a bɛ balocogo juguya ni gɛlɛya bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a hɛrɛ tigi den de don mɛ n fa ye n di ala ma n bɛ to ala kɔ den fana sɔnna a kɛra saba ye ala ko e bɛ ko fɔ diɲɛ bɛ ne dɔn o kumana ni ninnu ye i bɛn'a dɔn hayidara ka ɲɛnamaya de b'a yira jaa nin aya ninnu ma wuli nin tɛ ibrahima dɔrɔn ye nin tɛ banisirala ko ye nin tɛ makan kafuru ko ye nin ye n'i y'a di ala ma ala kelen de bɛ yen fo sini kurana aya ka ca ala b'a fɔ in tan surullah yan surukum wa yusabitu akdamakum ko n'i ye ala dɛmɛ a b'i dɛmɛ a b'i sen banba mɔgɔ caman tun ma nin kɔrɔ dɔn nin aya fɔra don min na fana na nin ma fɔ ale kira tile la koyi nin fɔra fo banisiralakaw ka waati la in tan surullah yan suru wa yusabitu mɔgɔ dɔw b'a fɔ banisiralakaw dɔw b'a fɔ ɛɛ kira ka sabaw awa mɔgɔw y'a dan paseke ala bɛ ka kuma adrese o de la ko n'a bɛ ala dɛmɛ ala b'i dɛmɛ a b'i sen banba aseyidu usumani madani hayidara nana wuli waati labanw na gɛlɛya tuma na tuma min na tiɲɛ tɛ se ka fɔ faamaw yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen n'i y'a fɔ i da bɛ fara o faamaw de tun bɛ yen nɔ hayidara wulila i ta in fɔ faamaw de ɲɛna mori kankara mori yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ k'i tɔgɔ d'a ma dɔrɔn a banna i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'a ko i tɛ si i tɛ si olu b'o jɔyɔrɔ in na diinɛ kɔnɔ u bɛ tɔgɔ sɔrɔ o de la ko karisa ye mori karangara ye ko kala kelen fili don a ka mɔgɔ faga ni a ka nin gɛlɛya ni mɔgɔ ti a ti kɔrɔmatigɛ a ti sɔsɔ n'i y'a kɛlɛ a bɛ se k'i ka du ci dɔɔni kɔnɔ karamɔgɔ nana fɛn fɔ min man di o mori ninnu de ye olu ni faamaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka aliyansi kereye hayidara balola o kɔnɔna na i bɛn'a dɔn ala ko in tan surullah yan surukum wa yusabitu akdamakum n'i ko bɛ ala dɛmɛ a b'i dɛmɛ mɛ ala ka dɛmɛ in mɔgɔ caman bɛ fili o fana na karamɔgɔ yɛrɛ delila ka o kɔrɔ fɔ an ɲɛna an balaka ninnu ka so ni karamɔgɔ kun ka so bɛ kɛrɛfɛla na misiri yɔrɔ la u ye danjara ninnu ka so ci bɔgɔso ci ka batima nin jɔ sisan o y'a sɔrɔ karamɔgɔ fɔlɔ ka yɔrɔ salonba nin min bɛ dugumana na o kun jɔra karamɔgɔ ka yɔrɔ ye bɔn an balaka ninnu ka yɔrɔ ni sirifu ninnu b'o kɔnɔna na o jɔli dayɛlɛli don na an karamɔgɔ dɔ ye adama sanogo ale nana kuma k'a fɔ ala k'an ka nin kɛ hayidara ye mobili minnu b'a bolo ni so nin hayidara nin ka kan ko nin bɛ ala ka kumakan cɛn tɛ n'i ko bɛ ala dɛmɛ ala b'i dɛmɛ k'a b'i sen banba karamɔgɔ de ye mikoro ta adamu tilalen kɔfɛ ko nin tɛ ala ka dɛmɛ ye ala ka dɛmɛ tɛ a fɔ nin ma ko garisɛgɛ fadululahi ani nasurulahi kelenw tɛ arabukan na fadululahi kɔrɔ ko ala ka ɲa mɔgɔ ma ala bɛ ɲa mɔgɔ ma ka fɛn dɔ k'i ye a kɔrɔ k'a y'i ka ko diya don i la ala bɛ to ka jɔn dɔw ka jɔnya diya don i la o bɛ kɛ a ko ala ka dɛmɛ tɛ so in ye ala ka dɛmɛ tɛ mobili ye ala ka dɛmɛ tɛ nin jama ye a ko a fɔ ma ko ala ye n ladiya de parce que mɔgɔ ka cɛsiri bonyana mɔgɔ ka di ala ye olu ma nin sɔrɔ wa nin ɲɔgɔnna bɛ mɔgɔ dɔw bolo ala ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ olu ɲɛna koyi kafiri don u bɛ jɛnɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais o bɛ se ka karamɔgɔ ni a ka mobili mobili mobili ni so ninnu bɛɛ san o la o kɔrɔ sɔrɔ kɔrɔ tɛ ko ala b'i fɛ o kɔrɔ tɛ k'i bɛ tiɲɛ kan o ye garisɛgɛ de ye mais aya yɛrɛ fana na ja a kɔrɔ b'a kɔnɔ ala ko ko wa yusabbitu aqdamakum n'i bɛ ala dɛmɛ ala b'i dɛmɛ ko a b'i sen banba sabati de ye ala ka dɛmɛ ye cɛ mɔgɔ nana o i b'a kan mɔgɔ nan'a fɔ karisa i ta ye tiɲɛ i b'a kan u yɛrɛ ko ko i ta tɛ tiɲɛ u b'i faga a kan a fɔ de ma ko ala ka dɛmɛ mɔgɔw tɛ se k'i influencer mɔgɔ tɛ se k'i bagabaga mɔgɔ tɛ se k'i menacer k'a fɔ ko f'i k'a bila mɔgɔw nan'i sɔrɔ a kan ni mɔgɔ ma na i kelen y'a faamu ko tiɲɛ don i ka sa a kan u k'i bagabaga ka hɛrɛ bɛɛ tigɛ i la i bɛ sa a kan o kɔrɔ de ko ala ye cɛ dɛmɛ hali ni mɔgɔ ma don ka fara a kan mais a yɛrɛ ye min faamu a sara a kan o ma se k'a bɔ a la diɲɛ bɛɛ banna a la a kelen tora a kan wa yusabbitu aqdamakum a bɛ fɔ de ma ko ala ka dɛmɛ wa a bɛ fɔ de ma ko barika fana n'a fɔra barika bɛ karisa la dɔrɔn nafolotigiya ko tɛ dɛ barika ye ko sabati de ani sutura n'i donna ko min kɔnɔna na i bɛ suturalen don a kɔnɔna na n'i ye ko min minɛ i sɛbɛ la a bɛ to i bolo o tɛ se k'i bɔ a kan n'o bɛ cɛ min na dɔrɔn a fɔ nin ma ko barika bɛ o tigi o tigilamɔgɔ la o kuma na o haya in fana hayidara ka ko cogoya de ka nin waati laban in na ka na bɔ ka n'i jɔ hayidara bɛ kuma don min na an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ ala ka hinɛ ba tijani tarawele a ko ale tun taa hayidara ka wajuliyɔrɔ la eh, arayida la ko ale ye dɔgɔkun kɛ ale bɛ jɔ mɔgɔ dɔ fana bɛ na o si ka kɔrɔ n'ale si o don na o tigi kun ti sɔn k'i sigi a b'i sonsoro de a ka babini samara sen fila b'a tɛgɛ kɔnɔ ba tijani tarawele b'a ko farada tijani ala ka hinɛ a la a bɛ tiɲɛ so bi a ko don ale ko karisa ma ko n kɔrɔ ko e tɛ e t'i sigi sonsorolen in bɔ ko ne y'a kɔlɔsi o don ko sufɛ ne ye jɔra nin yɔrɔ in na e kun sonsorolen don bi fana e sonsorolen don o tuma na ko i t'i sigi sonsoroli ma fisa ni sigili ma fisa ni sonsoroli ye samara fana t'i sen na samara de minɛ n'o a bolo ba ca ni ko ma ko cɛkɔrɔba ko a ma ko a ko n dɔgɔ ko maa tɛ se ka sigi yan koyi e tulo tɛ nin kumacogo la bolo kuma dɔn ka fisa ni sɛgɛkɔrɔ ale kɔni pɛrɛnnen don k'a fɔ an tɛ bɔ yan bi ni polisiw ma n'an gɛn o kɔrɔ a kun bɛ kuma cogo min na a kun b'a ka tiɲɛ fɔ a ye fɛn min ye k'o ye tiɲɛ ye a kun b'o de fɔ o de ye haidara ye haidara kɔnɔna jɛlen don a ye min faamu k'o ye tiɲɛ ka ɲinini k'a la a ti mɔgɔ ɲɛ de filɛ o la a ti mɔgɔ ɲɛ filɛ o la bon n'a y'a ye ko dɔ wɛrɛ kɛnɛyara o ye a b'o fana fɔ mɔgɔ caman tɛ se k'o de defan u b'a fɔ ko a ye kuma dɔ fɔ nin don in na a ye kuma dɔ fɔ nin don in na wagati yɛrɛ kumaw tɛ kelen ye fɔlɔ o ye kelen ye mɛ n'o y'a sɔrɔla mɔgɔ ka eh, kuma kɔrɔ sadi kuma ninnu i ka kuma kɔrɔ de ka na a yɛrɛ de o de nkalontigɛya walima ka na i sinsin o de kan ka sɔrɔ nin kura tɛ kelen a bɛ fɔ o ma ko karisa kɔni a bɛ nkalon de kan mɛ ni karamɔgɔ ye fɛn min tiɲɛ ye don min n'a ye nin fɔ don na ka nin ko nin sɛgɛsɛgɛ a b'o fɔ a tɛ mɔgɔ ɲɛ filɛ na ne ye nin fɔ mɔgɔ bɛ bayɛlɛ mɛ mɔgɔ nɔn ale y'a faamu cogo min na ko nin ye tiɲɛ bɛɛ ka ban ni ala t'a dɔn ka ban n b'a fɔ mɛ o n'a ta bɛɛ n'a y'a ye ko dɔ kɛnɛyara ni o ye a bɛ kura nin ta fanga min b'a la jɔyɔrɔ min b'a la a bɛ se k'i banba ka kɔrɔlen nin kan walahi ala b'a dɛmɛ a tɛ sa a tɛ a tɛ fɛngɛ o de kɔrɔ ko tiɲɛtigi de don sinɔn dɔw bi ka yɛlɛma nka u tɛ sɔn ka yɛlɛma u da la ko caman haramuyara o nana daga k'a sɔrɔ o ma na ni dagali dalilu ye o m'a fɔ fana ko an kun bɛ fili kan ɔ o kun ye tiɲɛ ye o bɛ ka kura min kɛ o fana ye tiɲɛ ye o fila kɔni tɛ se ka bɛn ni kura kɛra tiɲɛ kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ala la ne filila nin ko in na karamɔgɔ kuma caman fɔ a ko ko an yɛrɛ tun b'a kan hali n'i ye karamɔgɔ ka tafsiriw lajɛ san damadɔ in kɔnɔna na ne ye tafsiri kalite wɛrɛ de ye a bɛ ka fɛn dɔw fɛngɛnna tiɲɛ yɛrɛ la olu kun sɛbɛnnen don gafew kɔnɔna na tafisiri kitabu ninnu kɔnɔna na ale yɛrɛ y'a ye k'a faamu ten o don ninnu na a fana y'a fɔ ten ni o don kɔrɔfɔla ye paseke o de bɛ o gafe ninnu kɔnɔna na epi o kun y'o don tiɲɛ yɛrɛ de ye diɲɛ kun ma develope ka se o nkalon dɔnni ma mɛ bi tekinoloji ni fɛn wɛrɛw nana an kun bɛ kuma dɔw kɔrɔ fɔ cogoya dɔw la ja lagosi de don ala kira ma o dɔnniya de nana ni diɲɛ bilala ɲɔgɔn na kow la kow bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ san ba kelenw kɔfɛ kow bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ yiriw bɛ yen nɔ mɛmu mɔgɔ otɔpisiw ni fɛngɛw caman test ADN ninnu fɛn ninnu olu ye dɔnniya kuraw de ko dɔw kun latɛmɛna mɔgɔw kun b'u sɛbɛ don o ma mɛ sisan i bɛna ye diɲɛ dɔnni kura la a nkalon bɛ se ka dɔn hali y'a sɔrɔ a tɛmɛnen san ba kelen parce que kuma hadisa yɛrɛ min fɔra dɔ ye hadisa min fɔra ko kira y'a fɔ ko kira y'a fɔ segisegin kan tɛ hadisa minɛ dɛ k'a fɔ tan bukari ye nin fɔ a ɲɔgɔnna tɛ musulumi kɔnɔ ni musulumi ye nin fɔ a ɲɔgɔnna tɛ nin kɔnɔ o kuma dama dama k'a fɔ kuma min bɛ bukari kɔnɔ a bɛ musulumi kɔnɔ o tɛ dɛ min bɛ a bɛɛ dama ta kɔnɔ n'o fɔlen tɛ yɔrɔ wɛrɛ la ko a fɔra fana ko a bɛ fɔ min ma ko hadisi sɔhihu kamara n'i y'a kɛ vokali ye bi a ka ca ni kira si ye a ka ca ni kira si ye si min fana kɔnɔna na sunɔgɔ t'a la repo t'a la a ma da de adisa kɛnɛmaw dama ko adisa fɛnɛ ko adisa kɛnɛmaw sɔn kɛra minnu ma ko ninnu ye wulibali ye dɛ n'i y'o kɛ vokali ye k'o kalan o dire ka jan ni san bi wolonwula ye san bi wolonwula min kɔnɔna na eh, ɲɛgɛnna taa t'a la koli t'a la mhm. a ma da de fana a kɔni bɛ ka kuma wururu o kɔrɔ ko bɛ k'a ka sɔn bila ka taa mhm. dɔrɔn o fɛnw bɛ yen nɔ mhm. o kɔrɔ o nana o sɔn o kuma yɛrɛ jateminɛ k'u b'a kɛ vocal o y'a ye ɛsike o la kira ma nin bɛɛ fɔ mɛ a dun sɔn kɛlen b'a ma ko nin hadisu wulibaliw de ko ninnu de ye wulibali wulibaliw ye bugari taara k'a fɔ ko wulibali don karamɔgɔ yɛrɛ kumana bugari kan mali anbiya ni fɛn ninnu a bɛ bugari daraja kɔrɔta kosɛbɛ ka fɛn bɛɛ faamu ka kuma yɛrɛ dɔ la a b'a fɔ ni mɔgɔ min ye ko bɛ bugari sɔsɔ a kuma bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mɛ o y'o o y'o don tiɲɛ paseke minɛn foyi kun tɛ yen nɔ ka bugari in dɔrɔn a bɛnkan de paseke mɔgɔ bangena fɛn dɔ la ka kalan a kɔnɔna na ni ala ka dɛmɛ yɛrɛ tɛ i tɛ se ka bɔ o milieu kɔnɔna na a nana kalan de bi den ko bugari asahul kutubi ba'dal kur'ani kitabu la tigi kuranɛ kɔfɛ o fɔlɔfɔlɔ ye bukari ni muslim ye ko kutubu sita suna kɔnɔna na siya mɔgɔw fana ta fana bɛ yen tuguni ko ni kuranɛ datugula dɔrɔn k'an bɛ don nin kɔnɔ o la ko bukari u ko ko bukari tun bɛ adisa minnu ta adisa ba ba bi joli mɛ a nana ba naani dɔrɔn de sɛbɛn gafe kɔnɔna na ko n'adisa bukari adisa minɛ mɔgɔ min bolo ko so k'a tɛ adisa sɛbɛn fɔlɔ ko f'a bɛna ɛ sikara de kɛ ala ne kɔni adisa in fɔlɔ ko ala kira ko ten o tuma na ko kira bɛna fɔ a ɲɛna ko nin tɛ ne ka kuma ye nin ye nin ye ne ka kuma ye ɔ yɔrɔ o kira bɛna fɔ mɔgɔ min ye o y'o de sɛbɛnnen don bugari yɛrɛ m'o fɔ wɛrɛ mɛ o sɛbɛnnen don ko bugari kun b'a ka adisa ɲini tan ne pour que ka titiri dɔ a d'a ma k'a yira k'a fɔ ani kira de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'o tile ma bɛn ko a kun bɛ adisa kelen o kelen a b'a tiri de kɛ k'a sari k'a consulter sikara la fo kira de bɛna fɔ a ɲɛna nin bila nin ma ɲi nin ka ɲi yɔrɔ ni mɔgɔ min wolola o la ka lamɔ o la k'o fana kalan tuguni kitabuba nin kɔnɔna na i bɛna fɔ ko nin sɔsɔli tɛ na dɛ mɛ a bɛna ye realite yɛrɛ yɛrɛ la jɛnatigɛ yɛrɛ la silamɛya jugu nana ka na kuma dɔw ta bugari kɔnɔna na a nɛni nɛni de don n bɛ kelen fɔ fɔlɔ k'a fɔ ni kumakan in ma bɔ ala yɔrɔ k'a bɛɛ ye tiɲɛ o kuma tɛ yen kuranɛ yɛrɛ de b'o nkalontigiya a ko law kana min indi ghayri llahi la wajadu fihi ikhtilafan kasiran a ko n'o y'a sɔrɔ kuranɛ tun bɔra fɛn yɔrɔ min tɛ ala ye k'i kun bɛna ye ko a yɛrɛ kun bɛ ɲɔgɔn gosi wa ala y'o mankutu fɔ kuranɛ de la kuranɛ dɔrɔn de kuranɛ de bɔra ala yɔrɔ an silamɛw bolo o de ye kumakan in bɔra ala yɔrɔ a kumaw tɛ ɲɔgɔn jɛ fiyewu e de ka faamu bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ mɛ n'a bɔra la mɔgɔ mɔgɔ ye biki ta k'a su kalimu na i bɛ ɛrɛri kɛ i bɛ fo biye minɛ ɛɛ o tun bɛ sɛ namara sɛ namara bɛ feere i ma i bɛ k'i kɔnɔ cogo o cogo u bɛ nɔ wele sugu la u bɛ se ka sɛ namara kantigɛlen feere i ma dɛ o fɛnw bɛ se ka kɛ i k'i kɔnɔ cogo o cogo fobiye mɔgɔ tɛ fobiye minɛ mɔgɔ tɛ tugu k'a minɛ o mɛ u b'a ɲagami k'a don i bolo de i ka wari ba la fɛn na i bɛ taa wari la i b'a sɔrɔ fobiye b'a la o kɔrɔ wari e ka wari ka ɲi halala don mɛ fobiye b'a la k'a sɔrɔ e y'a minɛ dɔ de fana bolo tuguni mɛ e taalen banki la sa u b'a bɔ k'a d'a ma ko nin ye fo ye nin ye fo ye nin ye fo ye mansin b'a o bɛ cogo min na dɛ fɛn bɛɛ bɛ ten o kɔrɔ fo fo de fana dira bugari ma k'a sɔrɔ a kɔnɔ cogoya fila don a yɛrɛ balolen ɲɛna o y'a sɔrɔ a la walima a kɔfɛ a ka kitabuw bɛ ale yɛrɛ ma kitabu nin ma bɔ ale ɲɛna o o bɛ se ka n'a fɔ dɔrɔn ko bugari ka dɔrɔn ko nin ye kitabu tiɲɛ dɔrɔn o b'a a sɔri a kɔnɔna na o fana bɛ se ka kɛ n bɛ kuma kelen de fɔ kuranɛ ko ko ala ye sankolo ni dugukolo da tile wɔɔrɔ tile wɔɔrɔ kɔfɛ ko summa istawa alal arsh o kɔfɛ a ye a ye ɛ lakile larusi la tile wɔɔrɔ mɛ hadisa bɛ bugari kɔnɔ abu hurairata b'a fɔ a bɛ dɔgɔkun bɛɛ ta a b'a fɔ ala ye nɛgɛ da misaliya la n tɛ k'a fɔ a ka fɔ cogo nin na o ti o minisiri tɛ n kunkolo la mɛ misaliya a b'a fɔ ko ala ye nɛgɛ da araba ka dɔnni da alamisa ka ji da juma ka buguri da sibiri ka mɔgɔ da nin don in na ka dɔgɔkun tile wolonwula bɛɛ okipe a la kuranɛ ko ko tile wɔɔrɔ mɛ hadisa bɛ bugari kɔnɔ tile wolonwula bɛɛ kɛra ka fɛn dɔ dilan a ye fɛn bɛɛ dilan don fɔ a bɛ bɛn dɔgɔkun bɛɛ de t'a la i bɛ nin nin bɛ se ka lajɛ cogo di a bɛ fɔ ko nin t'a la awɔ a bɛ fɔ ko nin t'a la o n'a ɲɔgɔnnaw o tuma na o fɛnw bɛ yen nɔ o kuma caman caman bɛ yen nɔ hali ala kira mankuturu la olu fɛn kɔrɔ n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn karamɔgɔ yɛrɛ tɛmɛna nin sira ninnu fɛ mɛ tiɲɛ yɛrɛ la bi dɔnniw y'a sabati bi dɔnni kuraw ni fɛnw bilalen don mɔgɔ minnu bɛ silamɛya yɛrɛ jugu la olu nan'u sɔnni sigi fɛn ninnu kan kelen kelen a yɛrɛ nana a lajɛ k'a fɔ heyi n'an tora nin kan k'a fɔ ko an y'a nin de kalan walima ka to bɛnkan o silamɛw ka bɛnkan de ye nin ye nin ye bɛnkan ye nin ye nkalon de ye o kuma na ale bɛ bɔ a la epi a y'a a y'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko nin kuma minnu b'a kɔnɔ ninnu tɛ tiɲɛ ye bugari ka ɲi mɔgɔ ɲumanba don ala de b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ kuma in yɛrɛ bɛɛ ye bugari ka fɔlen ni fɛn ɲɛna dɔrɔn mɔgɔw bɛ fɛnw sɔrɔ sira la ala de b'a dɔn u bɛ sahaba minnu fɔ ka fɛn minnu dɛnna o la kuma dɔ la a bɛ kɛ lagosi ye kira ma mɛ ala de b'a dɔn n'u yɛrɛ de don komi u y'a dɔn mɔgɔ ka dannaya yɔrɔ nin dɔrɔn u b'a fɔ umaru ko ten ubiyɛn an ba ayisata ko ten ubiyɛn fɛn ko ten o bɛɛ siraw fana bɛ yen nɔ k'a don fɛnw kɔnɔna kow kun ma jɛya i n'a fɔ bi a walawalen cogo min na kuma na karamɔgɔ ye tiɲɛtigi de ye n'a ye min fɔ n'a y'a ye o ma sabati don min na a bɛ bɔ k'o fɔ hali n'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'o kan a yɛrɛ b'o kuma fɔ ko an bɛɛ kun b'a kan nin kɛcogo la an yɛrɛ kun b'a fɔ tan ko mɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ni sabatira silamɛya bɛ bi o kɔrɔ an b'a walo ka bi tiɲɛ de bɛ dan ye mɔgɔw t'i dɔn tiɲɛ de bɛ dan ye mɛ dɔ bɛ t'o faamu a ye nin fɔ kunun a ye nin fɔ bi k'olu kole ɲɔgɔn na bɔn an hali an yɛrɛ dɔw minnu b'a fɔ k'u bɛ o kɔmantɛri kɛ olu fana bɛ taa k'u bɛ t'o defan cogo la nɔn kana defan cogo t'a la dɔrɔn a dɔn dɔrɔn a ye nin de ye tiɲɛ don nin ye fili ye a y'a bila ka taa nin de kan wala o b'a yira ko tiɲɛtigi don sinɔn a bɛ jɔyɔrɔ min na n'a y'i banba cɛw b'a bolo n'a ko ko hali ala tɛ yen nɔ a bɛ cɛ sɔrɔ minnu hakili dɔw bɛ sɔn a ma ɛ mɔgɔ min n'o jama b'i kɔ mun n'a ta bɛ i bɛ miiri ala de la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ tan nin ko in na an y'a fɔ tan awa nka a sɛbɛnnen don tan a b'an ka kitabu bɛɛ kɔnɔ mɛ tiɲɛ yɛrɛ la silamɛya jogo nana ninnu tɛ sababu ye bi wala o y'a ka tiɲɛtigiya de ye o de b'a to diinɛ bɛ to parce que n'i yɛrɛ y'i balama i jɔyɔrɔ kan ko n tɛ bɔ nin kan dɔrɔn silamɛya de bɛ bin ni e tora yen silamɛya bɛ bin mɛ haidara b'a pilasi de bila pour que diinɛ ka se ka sabati o tuma na ale ka mm, kɛcogoya yɛrɛ de bɛ a yira ni ala ye nin fɔ ala ma nin fɔ aya dɔ bɛ na ala b'a fɔ a b'a fɔ ko watakullaha wa yuallimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim n'i siranna ala ɲɛ dɔrɔn ala b'i lakalan n'i siranna ala ɲɛ ala b'i ka kuru tɔ dafa ɛɛ mɔgɔw b'a fɔ ko a a ma kalan nɔ a kalannen don mɛ an bɛ se k'a fɔ diplɔmu t'a bolo i bɛ se k'o fɔ o ye ekɔli kilasiki ye sisan paseke diplɔmu ko ninnu fɛn nana ten sinɔn n t'a dɔn victor hugo ye ekɔli kɛ yɔrɔ min na n t'ale ka diplɔmu dɔn diplɔmu min bɛ victor hugo bolo n t'o diplɔmu dɔn mahatma gandhi n t'a dɔn diplɔmu min bɛ a bolo mhm. savant ba minnu fɛngɛ na avion dilanyɔrɔ o université tɛ yen nɔ wala diplɔmu t'a si bolo mɛ u kalanna wa parce que diplɔmu ye ko kura de ye attestation de ye diplɔmu ye k'i seereya k'a fɔ karisa ye tiɲɛ na a ye nin fɛn in kɛ anw bolo a bɛ se ka nin ko nin kɛ mhm. epi o nana don o ye o ide yɛrɛ ye tubabu ka ide ye ani tubabu an lamɔna yɔrɔ min na sinɔn tubabu jamanaw bɛ ameriki ninnu na olu diplɔmu tɛ yen nɔ cɛlu b'i ɲininka cɛ i bɛ se ka mun kɛ i bɛ preuve de yira erɔpu ka ide de ye ko i ka diplɔmu i mana kalan cogo to o taa cv kɛ ka cv ma bɔ diplɔmu jumɛn bolo master de bac plus combien olu bɛ kondisiyɔnw kɛ o la o y'olu ka fɛngɛ de ye mɛ états-unis o mago tɛ finyako la o mago tɛ diinɛ ko la o mago tɛ ti yanka ye o mago tɛ fɛngɛ dɔ i bɛ kɛ se e bɛ se k'o ka afɛri kɛ wa i ko i bɛ se wa o tuma na baara filɛ n bɛ sigi k'i filɛ n'a ɲɛna o tuma na a b'i ta baara la baara ye dɔnniya de ye o de ye k'a fɔ ko capacité b'i la o de ye connaissance de expérience olu mago bɛ expérience nin c'est à dire i ka i bɛ se ka mun k'a la anw de bɛn'a fɔ ko diplôme de bac plus deux bɔn fo k'a sɔrɔ cinq ans d'expérience b'i la o fɛn nu fɛn nu na mɛ a labanna ka taa don expérience ko de la tuguni sinon bac plus deux ou bac plus quatre mɛ cinq ans d'expérience pourquoi n'a y'a kalan kɛ ka bɔ a kɔrɔ f'i ka baara fana kɛ i y'a kalan kɛ mɛ fo k'a sɔrɔ i ye san duuru kɛ ubiyɛn san fila kɛ a baara paratiki yɛrɛ la teoriki kɔfɛ ja a bɛ laban ka taa paratiki de la karamɔgɔ ko k'a karamɔgɔ ye sada sada de ye mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ ye ka mandarasa kilasiki jɔ so jɔ k'a kɛ mɛdɛrisa ye k'a fɔ première année deuxième année troisième année segu a kɛra 1940 kɔnɔ kɔfɛla de la saad umar ture ani abubakar cam karamɔgɔ ninnu bɛɛ kalan na sada ye kitabu min sɛbɛn hakɛ si t'a la dɔnni sugu bɛɛ kan ɔ sada bɔra kilasi joli la ayidara bɔra sada ka sixième année mɛ sada yɛrɛ bɔra kilasi joli la i b'o bila abubakar cam ale ye gramɛri nahawu dilan c'est-à-dire mali yɛrɛ kɔnɔna na ka gramɛri ni fɛn nahawu ni sɔrɔfu farafin k'a kɛ a fɔlɔla maliyɛn de la fɔlɔ quoi sinon an ka mɔgɔw bɛɛ kalan arabu ka sɛbɛnni na daliya ninnu ni fɛngɛ ninnu kataru nada ninnu o fɛn ninnu bɛɛ y'o kalan de kɛ mɛ ka se ka o fana ta ka surunya ka bɛn n'a ye denmisɛnninw bɛ se k'a kalan kilasiw kɔnɔna na cinquième année sixième année ka yɛlɛ ka taa ka se k'a dɔnni kɛ k'a ban sɔrifu kan nahu kan sadu umaru ture sɔrifu la mali bɛɛ mɔgɔ t'a kan ale fɔlɔ de sɛbɛnni k'a kan nahu la mundiru abubakari cam mɔgɔ si tɛ a kan ɔ olu yɛrɛ nin kɛ a bɛ kalan kilasi kɔnɔ mɛ u yɛrɛ ma kilasi kɛ mɛ dɔnnifin de tun b'u la fo arabu tɛ se ka n'u ye défi lancé n'o arabu cɛ a tɛ se ka wuli i bɛ taa fana mhm. u b'a ko fana karamɔgɔ mohamɛd zaki durusili ale kunkolo kun ye c'est-à-dire i b'a fɔ ko scanner quoi n'ale ye fɛn min ye dɔrɔn a donna quoi voilà ale tɛ fɛngɛ na ale ye kunkolo ye kun ye scanner de ye a ye kitabu fɛn o fɛn kalan diɲɛ kɔnɔ a y'a kalan ko kelen de kɛ a bɛ kitabu nin da a ma segin a ma tuguni n'i nana n'a ye dɔrɔn a ko kitabu jumɛn i b'a fɔ ko nin ye a b'a fɔ k'i t'a dayɛlɛ a ma kilasi kɛ mɛ a ye dɔnni kɛ usumani kalapo karamɔgɔ ka dɔgɔ yan dafɛla na côte d'ivoire burukina minnu ma na walanda bɛna ale bolo usumani kalapo a yɛrɛ ye kitabu bɔ mɔgɔ caman amadu bilen ninnu ni maki ninnu ka karamɔgɔ olu bɛɛ kalanna ale bolo a denkɛ de bɛ golo kan bi amidalayi ɔ mɛ a kalanna mɛ a ma kilasi kɛ n t'a dɔn a bɔra kilasi min na o ayidara ye dɔnni kɛ fo ka se sixième ma bon kalan danna sixième na kilasi kɔnɔna na mɛ kilasi ni o ti dɔnni dan o kalan n'o fɛn o fɛn ka kalan danna hali n'i taara université de kɛ n'a danna kilasi kɔnɔna na e ti jate dɔnnibagaw fɛ i bɛ recherche de kɛ sixième kɔfɛ i yɛrɛ bɛ se ka kow ɲɛɲini kitabu kalanw bɛ yen nɔ u b'a fɔ majilisu i bɛ kitabu ta i bɛ taa kɛ cɛkɔrɔba dɔ la a b'i kalan la n'i kilala lakidari la i bɛ asimawi ta n'i kilal'o la i bɛ i bɛ risala ta n'i kilal'o la i bɛ sheikh kalilu ta o tuma na i ka nahu ni fɛn ninnu i b'a sɔrɔ karamɔgɔw bɛ yen olu caman bɛ mali yɛrɛ kɔnɔna na minnu bɛ yen nɔ kalandenw bɛ t'u sigi u ma kilasi kɛ kilasi kɔnɔ karamɔgɔ ti u bɔ u sigilen nɔ dɔrɔn kitabu si tɛ yen nɔ u tɛ se k'i kalan min na ɔ mɔgɔw bɛ taa se olu ma u bɛ dɔnniya ɲini kɔrɔ ayidara ye dɔnniya a kalan na kalan in kɔfɛ a ye ko de ɲɛɲini hali sisan ayidara bɛ kalan ayidara bɛ si mansin de kunna a bɛ si telew ni ɲɔgɔn cɛ de mun de bɛ yen actualité ye jumɛn de ye silamɛya kun kan silamɛya ka pɔsi ɛɛ ɛɛ rôle ye jumɛn de la ou bien silamɛya ka jɔyɔrɔ ye jumɛn de la et puis dɔnnibagabaw silamɛya kɔnɔ olu ye mun fɔ nin ko nin kan a bɛ ninnu de lamɛn k'a yɛrɛ ta fara o kan o kuma na a bɛ sɔrɔ ka an tɔw minnu sigilen don a bɛ sɔrɔ ka an kunnafoni a la o kɔrɔ kalan ma ban karamɔgɔ bolo mais a ye fɛn min dɔn o tɛ kilasi kɔnɔ parce que n'i y'a ka dɔnni yɛrɛ jateminɛ walahi ne sera lycée la an taara sɔrɔ la eh, mada dɔ bɛ yen nɔ matière dɔ bɛ kalan lycée la n'i ma se lycée yɛrɛ la parce que n'i taara fɛn na yɔrɔ arabu ni français bɛɛ la matière dɔ bɛ daminɛ seconde cycle de la fɔlɔfɔlɔ fo n'i sera ne septième de la anglais tun bɛ daminɛ fɛngɛ ninnu na bon mɔgɔ min bɔra sixième na k'o ye ka anglais fɔ sisan i b'o ɲininka a y'a kalan min de sisan mais n'a sɔrɔ ko DEF b'a bolo a bɛ anglais fɔ i b'a fɔ ko wayi septième huitième neuvième na a bɛ fɛn kɛ n'i taara lycée de la leçon dɔw bɛ daminɛ a fɔlɔ bɛ daminɛ dixième de la matière dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ fo fo université de la n'i danna lycée la i t'a dɔn ko olu ye fɛn min ye mais anw taara se ka taa leçon dɔw daminɛ université eh, fɛn na eh, lycée la quoi ne yɛrɛ kabakoyara mais ne nana karamɔgɔ tafsiri yɔrɔ la ne y'a sɔrɔ karamɔgɔ b'o domaine dɔn k'a sɔrɔ o tun bɛ daminɛ lycée de la anw y'a daminɛ lycée la mais a bɛ ka tafsiri kɛ a bɛ ka yɔrɔ nin développer k'a sɔrɔ ale danna sixième de la quoi i b'a dɔn ko allamahu shadidul quwa o kɔrɔ n'i siranna ala ɲɛ a yɛrɛ y'o fɔ an na 2010 formation na a ko ne bɛ ko in daminɛ n y'a daminɛ ni ala de ye mais n m'a daminɛ ni dɔnni ye n kɔni ye fitini min dɔn n ye fɛn min dɔn k'a sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ la ko nin ye tiɲɛ mais n y'a sɔrɔ mɔgɔ banna k'a fɔ mun na ko n'i y'a fɔ k'u b'i faga mais k'i bɛ i ti balo o kuma na k'ale ye tiɲɛ nin fɔ ten k'ala de minɛ ko ala de y'ale dɛmɛ mɔgɔ ka fisa n'ale ye u y'olu faga ale balola kuma bɛɛ a b'o de fɔ k'ale bɛ ka supplémentaire de balo ala ye fɛn dɔ kɛ hayidara ye a m'a kɛ mɔgɔ si ye waati de banna hayidara ye fɛn min kɛ hayidara ye fɛn dɔ ka ye mɔgɔ o mɔgɔ a y'i kɛrɛnkɛrɛn ni fɛn dɔ de ye n y'o f'i ɲɛna nabiɲuman dɔw bɛ yen nɔ olu ka nabiɲuman danna phrase kelen dɔrɔn de ma ka n'u jɔ dɔ ko inni rasulullahi ilaykum u y'a faga yen ala ye ne ci aw ma he n ka jama a ye na a ye na u nalen ko mun kɛra ko a k'a dɔn ala ye ne ci u y'a sama ka jigin k'a ci k'a faga a danna yen dɔw kumana mɔgɔw nana n'u ye kuma daminɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ tɛmɛ i n'a fɔ nuhu san kɛmɛ kɔnɔntɔn ani san bi duuru mɔgɔ bi seegin ni fila de sɔnna a la a den ma sɔn a muso ma sɔn san kɛmɛ ni sa u b'a ci fo k'a kiri kuranɛ ma ko jaalu asabiyahum fi azanihim n'u bɛ tɛmɛ yɛrɛ a kɛra a ka kuma yɛrɛ nege bɔra n'u bɛ tɛmɛ dɔrɔn u b'u finikolon ta k'u fini sɔrɔ u kulo kɔnɔ k'u bolo da u kulo la ka tɛmɛ u kan'a ka kumakan yɛrɛ mɛn f'u bɛ wasiya kɛ u denw ye ni min bɛ sa k'a fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ bɔra ne la n'i tugura nuhu kɔ e ye ɲamɔgɔden ye cɛkɔrɔba b'a den ne sigi k'a fɔ o de kama dɔ y'a den fitinin tɛmɛtɔ to k'a fɔ a ma ko nin cɛ min filɛ nin ye ko kan'a lamɛn dɛ ko nin tɔgɔ de ko nuhu k'a b'an ka alaw nɛni a bɛ manamanakan fɔ den de sera k'a fa ka cɛkɔrɔ mɔden de ye a mɔkɛ ka bere minɛ ka taa kɛ ka nuhu gosi aa o don nuhu kasira non kamalenkɔrɔ y'a bugɔ fo k'a kiri a ma kasi o la nin yɛrɛ ka bere bugɔli in tɛ foyi k'a la mais a jigi tigɛ a ye jigi tigɛ kasi de kɛ parce que ale kun bɛ ka muɲu ko a bɛ denmisɛn ninnu kɔnɔ a bɛ tɛna se ka se olu hakili la mais nin denmisɛnnin wulitɔ de dɔrɔn a ko rabi la tazara ala la ardi minal kafirina dayara a ko ala mɔgɔ tɛ sɛgɛn i ka baara la nka ala jigi min tun bɛ n na c'est déception totale de kɛra n na a ko n jigi tigɛra o tuma ala ne mana kɛ ninnu wulitɔ ye ne tun bɛ ka ninnu de kɔnɔ nka ala ninnu tɛna ɲɛ dɛ o tuma ala kana kafiri dosi to dugukolo sanfɛ n'i y'u to yen nɔ yudilu ibadak fitini min sɔnna o bɛna o de fitina tuguni wala yalidu ila fajiran kafaran wa o tɛna foyi wolo ni kafiri ni cɛnikɛla tɛ ala ka sɔrɔ k'a bila ka kurun dilan ni tufana de nana k'a fɔ ni minnu sɔnna ka don i la mɔgɔ damadɔ dɔrɔn de sɔnna ka don a den banna a muso banna o kuma na nuhu sera ka dɔ fɔ mais a ma lamɛn musa mhm. ale y'ala deli ko ala ka eh, a balimakɛ fara a kan k'o bɛ se kuma na n'ale u taara firawuna fɛ san bi naani kɔ u bɛ taga segin na firawuna da la u ma se ka firawuna lasɔn mɔgɔ damadɔ min sɔnna a la olu yɛrɛ ma sɔn a la ko a nabi ɲuman don ye parce que n'u sɔnna a la baritalakaw don a bɛna u bɔ jɔnya la ka taa n'u ye israɛl parce que a taalen ba da la u ye ko bɛɛ d'a kan k'i y'an bɔ nin na k'an nɛgɛn ka na dɛ baji b'an ɲɛfɛ jugu b'an kɔfɛ o tuma na ko dɔ kɛ dɛ o kuma na musa yɛrɛ ma lafiya a ka mɔgɔw bolo olu bɛ yen nɔ o la kira kira dɔw kumana u fagara dɔw yɛrɛ ma kuma sɔrɔ u fagara dɔw kumana ko u kuma kɔnɔ kuma bɛɛ fɔ a ma faamu dɔw ka kuma faamuna a ma minɛ dɔw ta minɛna mais a kɛra kɔfɛ san kɛmɛ fila san kɛmɛ saba sera mɔgɔw nana tiɲɛ sigi a ma ko karisa kun ye nin fɔ dɛ a yɛrɛ b'a kalama sabaw caman bɛ yen ko dɔw fɔ don dɔ la u y'u minɛ k'u don kaso rɔ dɔw faga san kɛmɛ kɔfɛ mɔgɔw nana u ka tiɲɛ sigi a ma ko karisa delila ka nin fɔ a don na mɔgɔw y'a faga o ma kɛ hayidara ko k'ale bɛ ka sipereman de ko ala mun n'ale ale bɛ fɛ ka min fɔ a y'a bɛɛ fɔ a ye fɛn o fɛn fɔ o fana bɛɛ faamuna mɔgɔ dɔw ka fɔlen tɛ se k'a ka kɔnɔta bɛɛ fɔ ale ala sɔnna ale ye kɔnɔta bɛɛ fɔ mɔgɔ dɔ bɛ i bɛ kuma k'a ban mɔgɔ tɛ foyi faamu i ka kuma na ale ye min fɔ o fana bɛɛ faamuna mɔgɔ dɔ ka kuma bɛ faamu ko an y'a faamu ko an tɛ ala sɔnna hayidara ta bɛɛ minɛna mɔgɔ dɔ ta bɛ minɛ a salen kɔfɛ o tuma na hayidara ta minɛna a yɛrɛ ɲɛna k'a denw kɛ o ɲɛmɔgɔ n'a ka kalandenw a yɛrɛ sabali tiɲɛ bɛɛ nana segin a ma ko serifukɛ i tun ye nin fɔ serifukɛ i tun ye nin fɔ o tuma na ala m'o kɛ kiraw ye kiraw koyi n b'o daminɛ muhamadu yɛrɛ la o ye belebeleba yɛrɛ k'o t'a tɔgɔ ma ala ye fɛn dɔ kɛ hayidara ye a ma kɛ ala kira ye mais i b'i kɔlɔsi o fɔcogo la n ye nin k'i a ma kɛ nin ani ka fisa n'a ye kelenw tɛ a fɔ nin ma ko c'est-à-dire ala ka fusamantiya ala ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ hayidara ye a ye fusaman fɛn dɔw k'a ye a ye kira jaw la o ala ye kira yɛrɛ balolen na fɛn dɔ kɛra kiraw ye ka mɔgɔ dɔ ye sabaw cɛ la ka fɛn kɛ e ni wariko kuma kun fɔra n ko abubakari de tun bɛ wele usumani de tun bɛ wele ni dɔnni ko kuma kun fɔra seyidina ali kun bɛ wele ni kɛlɛ gɛrɛla kira bolo a bɛ ala deli ni seyidina ali de ni ali bɛ yen ka bɔ dɔrɔn kira bɛ nisɔndiya o kɔrɔ ala ye fɛn dɔ kɛ ali ye cɛfarinya la ani dɔnni ɲɛfɔ cogo dɔ la hali n'a sɔrɔ a y'a min kira ka kɔ la mɛ a fɔcogo la o dɔw kun jɛlen don ni kira ta ye seyidina ali ka kutuba bɛ yen nɔ arabukan na ka kuma ka ban ka lɛtiri dɔ n'i nana seyidina ali fɛ a b'a fɔ ko a bɛna n bɛna disikuru kɛ une page ou deux pages mɛ lɛtiri min man di e ye lɛtiri min man di e ye sa lɛtiri den min man di e ye sisan n'o ye lɛtiri alifabe ye min man di e ye a b'a fɔ ko bɔn e ti fɛ n ka mun fɔ a la e b'o fɔ n ti fɛ i ka kuma i ka be pɔrɔnɔse i ka disukuru min bɛ be kana n'a la ubiyɛn pe kana n'a la e t'o fɔ fɔlɔ a b'a fɔ ko bɔn i bɛ fɛ n ka kuma mun kan i b'a fɔ ko bɔn kuma fura furu kan mɛ i kana be itilize a kɔnɔ a bɛ deux pages bɔ ka d'i ma be t'a la mɛ a bɛ kuma furu kan kuma tɛ tiɲɛ kuwa epi a ti brouillon kɛ dɛ a b'i sigi dɔrɔn a b'a fɔ i b'a sɛbɛn de lɛtiri min man di e ye ani i b'i ka tɛmu suwazi lɛtiri min man di i b'a ko kana nin lɛtiri nin itilize i ka disukuru kɔnɔna na a bɛ disukuru kɛ yɔrɔ hali o ti kira ka kuma la hali kuranɛ la o ti kuranɛ kɔnɔ o kɔrɔ ala bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye a t'a kɛ dɔ ye a bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye min yɛrɛ kosɔn a b'o tigi yɛrɛ jɛ a la mɔgɔ kɛmɛ bɛ ka haminanko dɔw fɔ ko an taara tamani an taara nin an taara nin na o dilanna nin haminanko in dilan u taara min yɛrɛ kɔsɔn o tigi jɛra o la ala kɛlen bɛ ka e ka mago dilan i yɛrɛ b'a dɔn cɔyi ala y'i ka ko in dilan tamani ta mɛ dɔ bɛ taa mawuludu kɛyɔrɔ la k'i hami sigi ko hayidara ka dugawu kɛyɔrɔ la hayidara yɛrɛ b'i ta siri dɛ ne bɛ n ta siri ne ta dɔ bɛ dilan ka sɔrɔ hayidara ta ma dilan nka a bɛ ka dilan ma ko hayidara ni ala hayidara ko ye tiɲɛ ye ala ne ka nin ko nin i k'a nɔgɔya ma ɔ hayidara yɛrɛ fana bɛ k'o fɔ koyi ale fana bɛ ka dɔ wɛrɛ yira mɛ ala bɛ ne ta dilan hayidara mago bɛɛ tɛ dilan o san kɔnɔ dɛ o kɔrɔ ko ala bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ kɔsɔn k'i jɛ a la n tun bɛ fɛ ka o o pariti ninnu de développer ni baro nin kɔnɔna na parce que n b'o de fɔ hayidara ko la ni ne bɛ kuma kan dɔrɔn a bɛ gɛlɛya ne bolo ka taa fɔ ko kuma hayidara kan quoi parce que ne bɛ hayidara ye dɔrɔn baji de don n'i taara micro trottoir kɛ sisan bada la sisan k'i bɛ baji avantage n'a importance fɔ mhm. a bɛ dépend e ye mɔgɔ min ɲininka a la i bɛ nafa kɛmɛ mɛn a la o si ni si tɛ kelen n'e taara mikoro jɔ cɛncɛnbɔlaw la sisan ko ne ko ko ba in bɛ n'e taara mikoro jɔ dɔ la n'o ye cɛncɛnbɔla ye ko ne ko baji min filɛ nin ye fleuve nin a bɛ mun ye ee nin baji nin ee an kan ka baji nin makaran koyi anw filɛ nin ye an bɛ cɛncɛn bɔ kɛ kurun fila de bɛ ne bolo an bɛ taa cɛncɛn ta ji ta fo selenke ka na an bɛna feere bɛn damadɔ bɛ n bolo ne ye n ka muso furu a la ka n ka du jɔ a la ka n denw ka kalan fɛn bɛɛ a la ale tɛ foyi fɔ cɛncɛn min bɛ sɔrɔ ba in kɔnɔna na ale ka balo de ale bɛ kuma cɛncɛn ko yɔrɔ de kan i bɛ taa ka taa finiko la fulaw bɛ kɛ to fula minnu bɛ taa finiko la muso minnu bɛ taa finiko la bada la n taara ɲininka ko an balimamuso baji in an bɛ fɛ ka a dage ee a kana dagɛ n'a dagɛra kuma na an muso an bɛna ji bɔ min jiko ka gɛlɛn anw b'an ka minɛn nɔgɔ ta n'an denw an bɛ na an bɛ na an ka fini ko yan nɔ dɔw fana b'a fɔ k'an bɛ fini fini nɔgɔ minɛ a worobinɛ sara ka ca an bɛ na ko ji la an bɛ tila k'a fɛnsɛ bada in na to n'a jara an b'a ta an bɛ taa d'a tigiw ma ko hali k'a da o ma baji in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a y'a banba baji in kana se ka tunun dɛ i b'o fana to yen nɔ i bɛ taa jaridɛntigi minnu bɛ ba kɛrɛfɛla na salati sɛnɛna ninnu bɛ to i ka taa salati sɛnɛna dɔ ɲininka ko baji bɛ mun ɲɛ a tɛ jɛgɛ ko kuma fɔ a tɛ cɛncɛn ko kuma fɔ ee baji in ee walayi an ka kɔlɔn n'i y'a sen dɔrɔn hali sibiri ɲɛ kelen ji bɛ bɔ a la kuma yɛrɛ tɛ ni kɔlɔn yɛrɛ jara dɔrɔn an bɛ se ka mansin bila ji la dɔrɔn an b'an ka nakɔ ninnu sɔn an bɛ karɔti sɛnɛ an bɛ salati sɛnɛ o kuma na ninnu an bɛ ninnu bɛna san ninnu bɛna san ninnu bɛna san ale tɛ foyi fɔ a ka nakɔ ko baji bɛ min ɲɛ a ka nakɔ ko ye e ka taa ɛ jɛgɛ jɛgɛ jɛgɛ mɔnna fana ɲininka dɛ ko ne ko ko baji nin a bɛ ka tiɲɛ dɛ a bɛ an bɛ ka se ka mun kɛ a b'a ko a y'a cɛsiri baji ko na baji bɛ ka tiɲɛ ko fɔlɔ an tun bɛ jɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ mɛ galadonna ninnu ka galaji bɛ ka jigin an ka jɛgɛw bɛ ka sa a tɛ foyi fɔ ni jɛgɛ ko tɛ a tɛ foyi fɔ ni jɛgɛ ko tɛ o tuma na n'i ye mɔgɔ ɲininka ko baji nafa dɔrɔn f'e k'a ɲininka de a tigi yɛrɛ ye mɔgɔ suguya min ale bɛ baji nafa bɔ cogo min o de kama ne ko ko ka kuma hayidara kan dɔn ne b'a ko ka kuma a ka mun de kan a ka mun a ka sirifiya wa a ka dɔgɔdenya wa hayidara ka hinɛ wa hayidara ka tiɲɛ fɔ wa hayidara ka fonisiriya wa hayidara ka sabali wa hayidara ka dɔnni wa i bɛ fɛ ka kuma jumɛn ne kan tile wolonwula kɔnɔna na kelen dɔrɔn epi bɛɛ bɛ hayidara ye i ka dɔnni de la n bɛ kuma kelen fɔ kana mɔgɔ si kan'i nɛgɛn parce que a tigi b'a yɛrɛ nɛgɛn k'e de nɛgɛn ko karisa bɛ karamɔgɔ dɔn ayi ka bɛɛ dɔn e k'i resɛti da mɔgɔ kelen na ko karisa a bɛ karamɔgɔ dɔn e ka dɔnni tiɲɛ mɔgɔ si de tɛ yen min bɛ karamɔgɔ dɔn i b'a dɔn i ka dɔncogo de la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ale bɛ ka karamɔgɔ lakɔlɔsi fɛn dɔ de la ale bɛ se ka kuma o kan paseke a n'a bɛ woyaze hali mɔgɔ hakɛ min bɛ kuma karamɔgɔ woyazi n'i b'a sɔrɔ mɛ woyazikɛla bɛɛ b'i ka jateminɛ de kɛ dɔrɔn dɔ bɛ taa dɔrɔn o b'a ka waajuli yɛrɛ kalite la n'a taara ni dugu na waajuli sugu dɔ kɛ a taara na ni somaw ye ni kerecɛnw ye a ye waajuli sugu dɔ kɛ i b'a sɔrɔ ale bi o dɔrɔn de kɔlɔsi a karamɔgɔ filɛ n'a taara dugu dugu la a b'u ka kuma fɔ mɛ dɔ b'a ye dɔrɔn karamɔgɔ bɔli ale bɛ taa k'a ye ni karamɔgɔ yɛrɛ bɔra dɔrɔn garidiw minnu bɛ sipɔri kɛ zɛni minnu bɛ sipɔri kɛ san bi wɔɔrɔ ni wolonwula cɛ olu bɛ boli a nɔfɛ ale bɛ ka tagama o bɛ boli a nɔfɛ ale ti foyi ye karamɔgɔ ko la a b'a ko eseke jinɛ tɛ wa ni san bi wɔɔrɔ ni wolonwula mɛ san bi saba san bi naani minnu yɛrɛ paratikaw ni sariyaso ni fɛn ninnu ye olu tɛ se ka a bɛ tagama na mɛ olu bɛ boli a nɔfɛ de kuwa a senna ka teli ni karamɔgɔ kɔni wulila ka ban ni karamɔgɔ taara yɔrɔ la n'a jɛ yanni karamɔgɔ kuma laban fɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ boli ka mobili sɛgɛrɛ a ka teli ni bɛɛ ye i b'a ye dɔ b'o dɔrɔn de kɔlɔsi a la dɔ b'a ye karamɔgɔ filɛ nin ni jamaba in b'a nɔ n'a taara dugu la jama bɛ bɔ mais kungo kɔnɔ muso dɔ ni a den fitinin bɛ se k'i jɔ dɔrɔn haidara tɛmɛtɔ k'a kɛ tan a b'a fɔ ko mɔbilitigi b'a bɛ tɛmɛ ko i jɔ a b'a jaabi vitre jigin o muso in b'i den d'a ma a bɛ bolo da den kunna a bɛ wari bɔ k'a d'a ma i b'a sɔrɔ dɔw o de bi dɔ yɛrɛ dabali ban quoi nin ka n'i jɔ kungo kolon kɔnɔ haidara ɲɛ ka haidara lajɔ a ka a ka a ka sɔn ko o fɛngɛ ten walima cɛkɔrɔba dɔ bɛ na k'a bɛ gɛrɛ a la walima hali lakalatɔ dɔ bɛ na k'a bɛ na an bɛ wuli k'a kunbɛn karamɔgɔ k'a y'a to yen nɔ a bɛ na dɔrɔn a bɛ n'i sigi a kɛrɛfɛ ka fɛn dɔ fɔ haidara ye wari bɔ k'a d'a ma ninnu de filɛ a k'a ye ko da k'a ye ko cɛ bɛɛ ni i sɔn yɔrɔ de don haidara la bɛɛ ni ni ansari bɛɛ ɲininka ko mun y'i da haidara la i bɛ kuma miliyɔn de mɛn dɔ ta ye koba ye dɔ ta ye bon karama ninnu i b'a ye ne yɛrɛ ka kuma na ne t'olu lakali quoi parce que olu ye mɔgɔ minnu tɛ se ka ko mɔgɔ minnu tɛ ko dɔn olu de b'a fɔ ji bɔra a sigiyɔrɔ ni fɛn ninnu u b'olu de ta mais dɔnnibagaw bɛ jateminɛ kɛ hadamaden yɛrɛ jogo ni ka fɛngɛ dɔn olu de bɛ mɛn hali kira yɛrɛ ka sahaba fɛn o fɛn sara a nɔfɛ olu ma tugu a nɔ ko suruku kumana jakumanin kumana dɛ a jogo de y'olu la olu lasɔn mɔgɔ min tugur'i nɔfɛ jogo kama jogo ti ban o bɛ sa i nɔfɛ hali kɔfɛ mais ni jakuma lakuma min n'i fana ka jakuma lakuma a bɛ taa dɛ parce que o de b'ale ɲɛnajɛ quoi jakuma tɛ ka kuma ye ko depuis a yɛrɛ donna jakumanin kuma ko kelen de kɛ jakuma ma kuma dɔ fana bɛna ko wuluni ye kuma ko kelen de kɛ cɛ est-ce que ko o montage tɛ wa voilà bon mɔgɔw b'o fɔ la ne ka kuma ka dɔgɔ la a bɛ kɛ mɔgɔ in na ko n t'o dɔn mais ne m'o filɛ sɛbɛlako de mais a bɛ mɔgɔ dɔw ta mais tiɲɛ yɛrɛ la min ye réalité ye haidara ti dɔn ka ban de haidara ka anniversaire kan ka kɛ ten sa san bɛɛ ka thème dɔ de di i n'a fɔ groupement bɛ mawuludu kɛ cogo min na nin na thème nin na haidara ka anniversaire bɛ kɛ nin ko in kɔnɔna na an b'a bila nin minɛn in kɔnɔ ɲinan ta anw bɛɛ bi ban k'a sɔrɔ la haidara ka kɛta ma ban o fɛn ninnu kɔnɔ ani minnu kɔni balola olu bɛ ban k'a sɔrɔ la a bɛ bila minɛn minnu kɔnɔna na o minɛn ma ban n'i k'i b'a bɛɛ ta dɔrɔn a bɛ taa sigi dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ sigi sigi ɲɔgɔn ka kuma de kan karamɔgɔ fila saba bɛ taa i b'a sɔrɔ an m'a yira ɲɔgɔn na peut-être e bɛ ka plutôt mais e fana bɛn'o fɔ nin fana bɛn'o fɔ a bɛ fɛn tɛ mais ni bɛɛ ta fan dir'i ma ka thème yɛrɛ kɛ ko ɲinan k'an bɛ ka mɔgɔ anniversaire kɛ nin kan ou bien kuma karamɔgɔ kan ou bien ka table ronde kɛ ka thème dɔ di ko a ka kumaw kan i bɛna dɔn haidara ye fɛn min ye voilà cɛ bɛɛ fana n'a kuma cogo don o dɔɔni kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn o la n'a kɛra kɛcogo dɔ la ne sɔnna de dɔ ye n'an taara domaine dɔ la dɔw b'a fɔ a isa mama seku de bɛ nin dɔn c'est-à-dire o de ye sila an taara yɛrɛ ye ja ye quoi ne b'o de fɔ an bɛɛ man ka kɛ qualité kelen quoi c'est-à-dire voilà il faut que spécialiste ka ca ka ne ni fɛn nana dɔrɔn k'a fɔ a bamadani de a ye taa o fɛ yen nɔ ne nana dɔrɔn a isa mama seku haidara o bɛ nin dɔn ne nana dɔrɔn a nin ka ɲi caman na an b'o dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ koyi puis o yɛrɛ de ye avantage ba ye k'a fɔ ko a bɛɛ sugu bɛ hayidara bolo mais n'an bɛɛ kɛra kumacogo kelen ni kɛcogo kelen dɔrɔn a bɛ kɛ eh, jajiri fasa de ye fɔlisen kelen dɔnsen kelen k'a sɔrɔ a tɔ de ka ca an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn kɔrɔ eh, fɛn kelen kunna ka espace ba de to yen nɔ da tɛ se ka fɛn minnu fɔ vraiment an nisɔndiyalen don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ karamɔgɔ san bi wɔɔrɔ ani wolonwula a bɛ na o de dafa tubabu san jate la k'i hakili jigin dɔrɔn karamɔgɔ bangena farafin kalo min na o ye sunkalo tile mugan ye Eh, hijira san ba kelen ni kɛmɛ saba bi wolonwula naani mille trois cent soixante quatorze eh, dix neuf ou vingt ramadan a bangena ka kɛ n'o o fana kabakoba de bɛ o fana na parce que seydina ali gosira sunkalo su tan ni kɔnɔntɔnnan de la hayidara bangena mugannan na seyidina ali sara mugan ni kelennan na ɔ ne yɛrɛ bɛ filozofi min sɔrɔ la dɔrɔn a kun kan ka bugɔ don min na a kun kan ka sɔrɔ don de mais o kuma papier lajɛ fɔlɔ ka remplaçant dɔ n'a sɔrɔla mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka na a nana ye k'o bɛ na le vingt dɔrɔn mais ko papier filɛ o y'o fɔ ala ɲɛna ala ko bon a bɛ se ka taa le vingt et un ale fatura ala k'an bɛn sawaba ma wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatu